Cé gur bhuaigh Cuala a gcéad chraobh peile Átha Cliath i mbliana, tá taithí nach beag ag an gclub ar chraobhacha cúige agus na hÉireann a bhuachaint agus tá a laoch, Con O'Callaghan, tar éis an dá rud a bhuachaint leis na hiománaithe. An éireodh leis na peileadóirí a spreagadh agus a gcéad chraobh chúige a bhuachaint nó an dtiocfadh na fir ón Ard Chontae Lú aniar aduaidh orthu le stair a bhaint amach don chontae agus Craobh Laighean a bhuachaint don chéad uair? Mícheál Ó Drisleáin, i mbun tráchtaireachta, Cluiche Ceannais Peile Laighean, AIB.
Slua deas bailithe isteach dtí ceanncheathrú tráthnóna, ócáid ana-mhór ar fad don dá chlub seo. Níl craobh na peile tugtha leotha riamh i gcluiche ceannais Laighean. Deis anois ag Cuala. Ceann san ag an deireadh ag an lán tosaí. Triailfidh sé cúilín é fhéin. Sin é Niall O'Callaghan. Á! Sár chúilín ansan aige. Imreoir tábhachtach gan aon cheist. Agus tús maith ag Cuala sa chluiche ceannais. Marc tógtha ansan, bogtha ar aghaidh go tapaidh ag Cuala. Tá spás acu. Caithfidh Naomh Muire níos mó obair cosanta a dhéanamh. Deis anso ar chúl agus tá an cúl ansan ag Conor O'Brien. An iomarca spáis ansan tugtha do thosaithe Chuala agus cad é mar thús, cúl agus ceithre chúilín acu ar chlár na scór ag tús na himeartha agus Naomh Muire, Baile Átha Fhirdhia i dtrioblóid ag tús na himeartha. Seilbh ansan ag Con O'Callaghan, pas cliste agus O'Brien ag críochnú. Sé chúilín idir na foirne. Cinnte beidh Austin O'Malley, bainisteoir Chuala, breá sásta leis an taispeántas sa chéad leath. Seo chugainn aríst iad, ana-bhrú ar chosantóirí Naomh Muire, deis ar chúilín, an ceann san ag Charlie McMorrow. Tá siad in uachtar ón tús, níl aon cheist fé. Scóranna ag teastáil go dóite anois ó Naomh Muire, Baile Átha Fhirdhia. Gearradh isteach ansan, Jonathan Commins, an pas tugtha uaidh ansan. Seans ag an lántosaí Dáire McConnon agus tá sé sin níos fearr. Naomh Muire ag teacht babhta amháin eile. McConnon, feabhsaithe go mór sa tarna leath. Beirt istigh ann. Tá sé ag teacht siar ach cosaint Chuala ansan, beagáinín bocht deis ansan agus scór maith eile. Cúpla scór as a chéile anois agus b'fhéidir nach bhfuil siad imithe go hiomlán as an gcluiche. Ana-chéad leath ag Cuala. Níl aon cheist fé Niall O'Callaghan. Fuair sé scóranna maithe sa chéad leath. An ceann san leis an gciotóg. Á, sár cúilín O'Callaghan arís. Agus socróidh sé sin Cuala babhta amháin eile. Anois an briseadh ag dul i bhfabhar Naomh Muire, iarracht Garryowen ansan ó Tadhg McDonnell, tuirlingeoidh san áit chontúirteach an cúl báire ag teacht amach agus tá cúl aimsithe ansan acu. Ryan Rooney a fuair an teagmháil ag an deireadh, iarracht chontúirteach ag tuirling sa chearnóg, chímid ansan in airde a chuadar ach ag an deireadh, san áit cheart ag an am ceart a bhí Ryan Rooney agus i bpreab na súl níl ach aon scór amháin eatarthu. Anois Cuala ar fud na háite, an chosaint i dtrioblóid, sleamhnú isteach, b'fhéidir bhfuil deis ar chúl eile! Á, cad é mar chúl ansan an fear lár páirce Seán Callaghan ag aimsiú agus táimid ar comhscór i bPáirc an Chrócaigh. Dhá chúl mear ansan, Ryan Rooney leis an gcéad cheann, Seán Callaghan anseo leis an darna ceann agus cé a chreidfeadh é sin? Táimid cothrom. Anois rith an ráis le cúpla nóiméad anuas ag Naomh Muire, Baile Átha Fhirdhia. Níl craobh Laighean tugtha leotha ag ceachtar dos na foirne. Bhfuil an creidiúint, bhfuil an misneach anois ag foireann Chontae Lú agus tá an ceann sin arís thar an trasnán acu? Ryan Rooney, ana-dhifríocht déanta acu siúd sa tarna leath. Brú anois ar Chuala, Luke Keating. Deis aige b'fhéidir Craobh Laighean a thabhairt leis. Tá an ceann san ard agus cruinneas go leor aige. Scór cinniúnach ansan ag Luke Keating. Tar éis bua a fháilt ar Nás na Ríogh agus ar an Tulach Mhór, tá Cuala i gcluiche ceannais Laighean den gcéad uair agus tá sé tugtha leotha. An bhearna is lú eatarthu ag an deireadh. Sárthaispeántas ag Cuala Átha Cliath.